Fáilte romhat anseo ar Near FM. Inis dúinn giota beag fá dtaobh de na Montana Grizzlies. Níl siad i bhfad bunaithe. Níl, nó, tá, do bhunaigh, bhog mé fhéin thall go Montana i mí Lúnasa 2013 agus bheartaigh mé ar Chumann Iománaíochta a chur le chéile. Sea.
Agus ansin just trí thimpist nó just. de shaghas éigint. Bhí Brian de Barra anseo chomh maith, ó Bhaile Átha Cliath, agus bhí seisean ag staidéar i UCC, bhí Dlí agus Gaeilge á dhéanamh aige, agus is iománaí eisean chomh maith. So, chuireamar an club le chéile agus chuamar thimpeall na, thimpeall na hollscoile ag iarraidh ainmneacha a fháil, ainmneacha tríd na ranganna a bhí á mhúineadh agamsa, agus ansin bhí seisean ina chónaí sna dorms anseo ar an gcampas, so. fuaireamar roinnt ainmneacha agus ansin thosaigh muid thosnaíomar an an fhoireann agus cheannaíomar gear fuaireamar sórt bronntanas ceithre chéad caoga dollar ó cheann des na daoine áitiúla anseo agus cheannaíomar camáin agus ansin fuaireamar breis airgid ón ollscoil agus cheannaíomar clogaid agus sliotair agus just lean sé ar aghaidh ó shin agus anuraidh ní raibh ach b'fhéidir cúigear déag nó seisear déag againn ach i mbliana tá breis is tríocha againn sa chlub so tá sé ag dul ó sórt neart go neart. Iontach.
Agus is léir go bhfuil eh, go bhfuil spéis ag neart daoine ann, thall ansin?
Ó tá, cinnte, yeah. I mbliana, like, ní chreidfeá um, toisc go bhfuil an, um, an sórt an comórtas anseo i Missoula i mbliana, Sea, tá, tá sórt cur amach de shaghas éigin ag gach duine ar an iomáint anois, bhuel, ní gach duine ach ehm b'fhéidir caoga fán gcéad des na daoine a bhíonn tú ag caint leo, tuigeann siad, Ó yeah, hurling, that's, that's sport, you know, leanann siad ar aghaidh ag caint faoi nó bíonn ort sórt é a mhíniú mar tá tá like bímid sa páipéar agus ar an raidió agus ar an teilifís agus gach rud agus ehm ins na scoileanna áitiúla ó am go ham so tá sé tá sé raus yeah tá tá ana shuim acu mar is é an an spórt seo oireann sé sórt an ehm oireann sé na daoine just go hiontach like agus is breá leo é nuair a chíonn siad an spórt like is breá leo é.
Sea. Agus bhuaigh sibh an an Craobhchomórtas Náisiúnta anuraidh agus tá sibh ag iarraidh an teideal a choinneáil i mbliana, an bhfuil ceart agam ansin? Tá, tá an ceart agat. Iontach maith. Chuamar go chuamar go Nua-Eabhrac anuraidh, Páirc na nGael sa Bhronx. Anuraidh agus bhuamar an Craobh Náisiúnta, bhí orainn ocht cluiche a imirt thar deireadh seachtaine agus bhuamar na hocht cluichí ar fad. So i mbliana táimid ag iarraidh an, mar a dúirt tú táimid ag iarraidh an sórt an rud a choinneáil i mbliana agus má bhuaimid é beidhmid mar an chéad fhoireann chun é buachaint faoi dhó so táimid ag iarraidh sin a dhéanamh anois i mbliana agus leis an gcomórtas sa bhaile sórt, beidh seans maith againn, tá súil agam, é a dhéanamh.
Is léir gur gur bhain sibh ardchaighdeán amach. Inis dúinn faoin faoin foireann. Bhfuil mórán daoine ar an fhoireann? Tá, tá, tá
breis is tríocha againn i mbliana. Ní raibh ach b'fhéidir cúigear déag nó seisear déag dúinn anuraidh ach cinnte bheadh like tá ardchaighdeán sroichte ag an-chuid de na Meiriceánaigh go háirithe mar Níl ach, b'fhéidir, mé féin, Eoghan Ó Riordáin ó Luimneach, Barry Crowley ó Chorcaigh agus Gemma Rush ó Bhleá Cliath agus ansin, ó, Éilis Nic Aogáin ansin ó Chontae na Mí. Sea, sin na t-aon Éireannaigh atá againn agus gach n-eile is Meiriceánaigh ar fad iad agus tá, tá roinnt acu, tá siad ar fheabhas, tá siad an-mhaith, like, d'fhéadfaidís imirt sa bhaile ag aon leibhéal. Tá, b'fhéidir, bheadh. Thart ar chúigear, cinnte, a bheadh in ann idir chamógaíocht agus iomáint a imirt ag an, bheidís in ann sinsear a imirt sa bhaile, sna clubanna, cinnte. Tá an comórtas sin ar siúl ag an deireadh seachtaine, an deireadh seachtaine seo? Tá, yeah, Memorial Day Weekend atá againn anseo so tá deireadh seachtaine fada againn so beidh na cluichí ar siúl ar an Satharn agus ar an Domhnach.